Good day, ladies and gentlemen. Good day, my good people of Imo State, Nigeria, in West Africa. Ekelele m unu ụmụnne m na ụmụnna m ndị Chineke hụrụ n'anya ndị Imo State of Nigeria, east of the Niger, the home of the Igbo people, the heartland of Igbo people. I greet you today. I come to you in the name of God Almighty. ụmụnna ana m ekele unu ebe ọwụla unu na-anọ na ndị Imo steeti ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụzọ ije ndị na-azụ ahịa ndị na-arụ ọrụ ndị na-atụ mgbere ahịa ndị na-aga ije ndị na-akwọ ụgbọala ọkachasị adị m ekele ụmụ anyị ụmụ imo steeti ụmụazị igbo ụmụntakịrị taa wụ children's day celebration in the federal republic of nigeria eji m ụbọchị taa na-echeta ụmụ anyị niile ụmụ niile igbo mụrụ ma ndị amụrụ n'ụlọ ma ndị amụrụ n'ama ana m asị chineke nna bi n'eluigwe gozi unu niile onye unu na-anụ olu ya nwanne unu nwoke chief tj ehirim nwa na-aga mkpa igbo land abịara m to you people ụmụnne m ndị imo steeti ana m asị ka anyị ji taa wụ ncheta ụmụazị imo steeti cheta maka ọdịmma ụmụazị all over the world mgbe m chetara ụmụnne m ndị Imo steeti mgbe ụfọdụ ya na-aga ya akwa ya na-aga ya akwa maka na ụmụ amụrụ n'Imo steeti gị na-ele ha anya ụmụazị enweta opportunity to grow to their highest potential ana m asị ụmụ Imo steeti ebe ọwụla ụnụ nọ Chineke na-anọnyere ụnụ na chunehuno chunehuno ụmụ imo steeti chunehuno ndị na-aga skuulu ndị nọ ụlọ akwụkwọ dị iche iche praịmarị skuulu sekọndịrị skuulu ma ndị ke nọ yunivasiti ụmụazị niile na-participate na children's day ana m asị chineke chekwawa unu ụmụ chineke ụmụazị igbo ọ ga-adịrị unu mma n'aha jizọs nwa nwanne ụnụ nwoke wụ TJ Ehirim ana m ekele ụnụ n'ikele ụnụ ana m echeturu ụnụ ebe wụ Imo steeti a Imo steeti wụ obodo nwere a lot of distinguished people in Nigeria ndị mere ihe dị iche iche ndị rụpụtara ihe dị iche iche Imo steeti wụ obodo Sam Mbakwe obodo Ndubisi Kalụ chịchara Sam Mbakwe take over Sam Mbakwe nwanne anyị mgbe ọ na-achị Imo steeti ọ na-achị ihe a na-akpọ Abia steeti taa Imo steeti na part of Ebonyi steeti ọ mere ihe dị egwu ọ wụ nwoke hụrụ obodo anyị n'anya echetara mgbe anyị wụ ụmụntakịrị mgbe anyị na-aga march past awụ m onye obodo a na-akpọ Ụmụele Amazanọ Ụmụele Amazanọ nọ n'ụmụaka na nkwere isu local government area then but now in Njaba local government anyị na-aga march past na Mgbabanọ anyị lọta nne na nna anyị ndị nwere tv ga-etigere ya black and white tv anyị na-ele ihe mere na ohuru imo steeti niile na mbụrụ imo steeti niile anyị na-ahụ deede sam ebe ọ nọ na-anara ekele na owere ndị march past na-aga in those days anyị na-eto anyị nwere hope anyị nwere hope they were telling us that the future belongs to us mana ụmụnne m ka anyị na-eto ndị nkụzi akụziri anyị na anyị kpawa agwa ọma na anyị meme ihe ọma na anyị meme ihe nọ n'iwu na anyị ruwere ndị nkụzi anyị isi na anyị na-aga akwụkwọ anyị na anyị na-agba mbọ ndị na- ndị gara ịmụ ọrụ ha agbaba mbọ ruwere nna ha ukwu isi ndị ga na-aga akwụkwọ ha ruwere ndị nkụzi isi na-amụ akwụkwọ ha hapụ ihe mmegharị anya maka na ọbịanihu obodo anyị na ọ wụ nke ụmụntakịrị dị ka ụnụ ụmụnne m ọtụtụ mmadụ n'ime anyị mere ya ndị imo steeti mere ya metụ ya mma n'ihi na ebe niile a na-ele ule na naijiria ka m na-eto ebe ọbụla a gara a hụ ụmụ okorobịa iri ndị imo steeti nọrọ nga ahụ mgbe a na-agụ n'onye mbụ agụ n'onye abụọ onye imo steeti ga-esorịrị ya otu a ka anyị siri too mụ onwe m wụ TJ Ehirim nwanne ụnụ nwoke agụrụ m akwụkwọ na praịmarị skuulu dịka ụnụ agụrụ m akwụkwọ na steeti praịmarị skuulu Ụmụele Amazanọ dị na ụmụaka dị na njaba lokal gọọmenti ọ nọ n'ọlụ zonu dị n'imo steeti imo steeti anyị obodo ọma obodo chineke hụrụ n'anya mgbe m gụrụ sekọndịrị skuulu agụrụ m na St. Augustine's Grammar School Nkwerre St. Augustine's Grammar School Nkwerre school model school for gifted children mgbe onye a na-akpọ Babangida na-achị obodo anyị onye na-ahụ maka agụmakwụkwọ a na-akpọ Jubril Aminu ọ ndị tụrụ atụmatụ na a ga-eweta ụmụazị ndị na-emebe ọfụma tinye school for gifted children were ndị nke ọzọ ndị nke ma ọrụ nka tinye na technical school ụmụnne m mgbe ahụ ka anyị nwere ndị nkụzi ndị nkụzi ji obi ha arụ ọrụ

a m echeta ndị nkụzi dịka Mr. Maazị Mbama Dean of Studies St. Augustine Grammar School Reverend S.O. Ọnụọha onye Mbanọ Principal Reverend S.O. Ọnụọha was a canon a m echeta Reverend Akpachiọgụ a m echeta eh, eh, eh, Mr. ọdịmegwu of mgbidi Akpachiọgụ of Ideatọ Mbama of Okwudọ n'Njaba local gọọmenti G.G. Nwachukwu of Amazanọ in ụmụaka in Njaba local gọọmenti ana m echeta mmadụ dị iche iche mr ekwem mrs bridget uzoegwu mr ekwem of owere owere wa owere owere uratta ana m echeta ndị nkụzi dị iche iche n'imo steeti ndị si mgbidi ndị si mbanọ ndị si okigwe ndị si ngọ ọkpaala ndị si ọhaji egbema ndị nkụzi anyị si uguta ana m echeta okwute bsc ana m echeta ndị nkụzi niile dị iche iche ndị kụziiri anyị ana m echeta mr nwaọha ọ wụ onye nkwere mr nwaọha onye kpọrọ m ga st augustine grammar skuul gara ule Mr. Nwoha may your soul rest in peace ana m echeta ndị nkụzi dị iche iche ndị na-akụzi na BSC Ọlụ ndị na-akụzi na gọọmenti kọleji ọwere ndị na-akụzi na Bishop Shanahan ndị na-akụzi na Bishop Shanahan Ọlụ ndị na-akụzi na St. Saviour's Umuaka ndị na-akụzi na different schools ana m echeta ndị nkụzi na Emmanuel College ndị nkụzi na Owerri Girls ndị nkụzi na Ihioma Girls ndị nkụzi na St. Catherine's Nkwere ndị nkụzi na Girls Technical Secondary School Umuaka ndị nkụzi na Ogwa Girls ndị nkụzi na different schools na-azụ anyị ebe anyị gara quiz ebe a gara ịgba bọọlụ ebe a bụrụ ihe ndị ụmụ ntorobịa ihe ndị anyị na-agwa anyị na ụmụ Imo steeti na-ajisi ike n'obodo anyị ga-arị mma na ọ nọ anyị n'aka ụmụnne m eji m ohere a na-agwa ụnụ taa jisienụ ike n'obodo anyị ga-arị mma na ọ nọ ụnụ n'aka ọ nọ ụnụ n'aka eso m ihe ndị nkụzi anyị na ndị ụkọchukwu anyị ndị bishọp anyị ndị fada anyị reverend fada Oscar Anyanwụ onye Mbaise reverend fada Ebo onye Ideatọ Isiekenesi reverend fada Ọdịnkemere ọ wụ onye Awo Idemili Reverend Fathers dị iche iche Father Ofoka Father Ofoka was a, a, a parish priest at Amazano uh, uh, uh, Father Val of Isunjaba Valentine Chidamobi of Isunjaba Reverend Father Izekwe Augustus Izekwe ihe ndị rụrụ ọrụ ụkọchukwu be anyị na-akụziri ụmụ be anyị na ha some ụzọ Chineke fada ozigbo reverend fadas dị iche iche ndị akụziri n'ụlọ anyị ma ndị akụziri na dayọsis ọlụ ma ndị akụziri na dayọsis ọwere ma ndị ụkọchukwu ndị anglikan enwere ụkọchukwu anyị ejenti anyị a na-akpọ ụkaazụ enwere ejenti anyị mgbata obi enwere ejenti anyị ndị dị iche iche na ndị reverend kanọns enwere reverend ebo bishọp ebo na ọlụ dayọsis at nkwere e nwere ndị bishọp dị iche iche bishọp okoro these are people akụziri anyị n'imo steeti e nwere bishọp JV Obinna nọ n'Ọwere eji m aka na ọ ka nọ n'Ọwere e nwere nna anyị ukwu ọchịagha nna anyị ukwu ọchịagha kụziri anyị ọ wụ onye bishọp anyị na ọlụ dayọsis na katọlik chọọchị e nwere bishọp ndị dị iche iche bishọp nwankwọ ihe ndị nọ na anglikan ihe ndị kụziri anyị gwa anyị na anyị soro ụzọ eziokwu so ụzọ chineke na ọ gara mma ọ garakwa n'obodo anyị mma ya mere mụ na onwe m nwanne ụnụ nwoke wụ TJ Ehirim ana m agwa ụnụ taa ụmụnne m ruo na isi na-agụ na akwụkwọ ụwa akwụsịdị na naijiria ụwa akwụsịdị n'imo steeti ya wụrụ na ụnụ pụta n'imo steeti ga-aba ụwa ga-aba ụnụ i tell you the story of Madeleine Albright today Madeleine Albright was decisive in the end of the war in Kosovo because na ọ wụ nwa a zụrụ azụ

ndị nọ mba dị iche iche jisirinụ ike na-asụ igbo na enwere ihe nne unu na nna unu na-ekwu geenụ jụọnụ ha ele ebe unu si matanụ ebe unu si because when you know where you are coming from you will know where you are going you must ask them what are the feelings of the professions of your parents when you know the feelings of the professions of your parents and your grandparents you will know where you are going ụmụnne m ana m arịọ unu ọ wụ unu hope obodo anyị ọ wụ unu hope imo steeti ọ wụ unu hope the igbo man ọ wụ unu the hope of nigeria the greater nigeria we are talking about ọ ga-eshi unu n'aka abịa apụtara m taa ịkpọku unu na-asị chineke nna nye unu ọgụgụ isi chineke nna gbaa unu ume chineke nna nọnyere unu achọrọ m ka unu nweta ihe ọma nweta ndụ ọma karịa ka anyị nwetara nweta ndụ ọma karịa ka mpa nna anyị ha nwetara nweta ndụ ọma karịa ka nna anyị ha nwetara ma ndị nwoke ma ndị nwaanyị oge efele mgbe a na-asị na onye a wụ nwaanyị ya mere na agadị azụ ya azụ na onye a wụ nwaanyị ya mere na ọ gadị enwe ọkwa dị elu ọ gadị enwe ọkwa ka ọ gadị enwe ọkwa ke mgbe ahụ efeela ụmụ nwaanyị wụ ụmụnne anyị ụmụ nwoke wụ ụmụnne anyị unu niile nwa ọ wụla jisiri ike it is our dream that the best of us shall lead the rest of us we want a new imo steeti ọ kachasị ndị nọ na sekọndịrị skuulu ị nọ 15 ị nọ 16 ị nọ 17 mgbe ọ na-erule afọ ole na ole ị ga-eru n'ịtụ vootu unu etinye aka soro na ndị na-edisaịdị ihe ga-eme n'Imo steeti abịala m to the youth the main youth youth of Imo steeti ndị nọ sekọndịrị skuulu ndị nọ mahadum ana m ekele unu n'ụbọchị taa na-asị Chineke nna gozi unu Imo youth Chineke nyere unu endowment one of the best human capital enwere n'ụwa a na-afaịndị ya in the east of the Niger a na-afaịndị ya n'Imo steeti a na-afaịndị ya na Naịjirịa ana m asị unu ebe ọ wụla unu nọ n'ụwa ụmụ Imo steeti biko bido kpọwanụ onwe unu merịkọtawanụ onwe unu Technology has made it possible. Technology has made it easier that you can reach out to your friends. Ndị gị na ha gara primary school, ndị gị na ha gara secondary school, ndị gị na ha na-aga na university. Gị ga-eji WhatsApp, gị ji Skype, gị ga-eji Skype, gị ji Telegram, ji ụmụ social media dị iche iche communication gadgets dị iche iche unu na-eji ya na-aga akwụkwọ unu na-eji ya na-eme iche ubu unu unu ejila eme ihe mmefu gụwanụ akwụkwọ imo steeti shall be a source of succor to the world ana m akpọkọ unu ụmụnne m unu sị ụmụnne m unu gbakọta ọnụ unu kpọ ụmụnne unu sị agbakọta ọnụ ka anyị bido na-etinye uchu ihe gbasara the politics of our community onye nọ secondary school bido gewe ntị gị gaa news gị na-ege na-amata ihe na-eme n'obodo mata ihe wụ ihe dị mma na ihe jọrọ njọ so that gị too gị soro na ndị ga-etinye aka mezie obodo anyị Imo State youth I love you all I respect you most of you are very very intelligent I am not unaware of your challenges ihe niile unu na-agabiga ahụrụ m ya ama m ya maka agabigara m ya etoro m n'ụlọ agabigara m ya ị ga-agacha school lee JAMB gị lee JAMB nwee score nwee 250 gị ada agụ medicine gị ada agụ law because a sị na a kọtụrụ gị off while onye gị na ya bi na yard because e nwere steeti ọdọ o shi ya score 150 ya score 120 ya gawa the same mahadum na the same country ụmụnne m we have to come together plan ọnụ onwe ya na onye a jụrụ ajụ ada ajụ onwe ya ụmụ imo steeti nọ n'imsu ụmụ imo steeti niile nọ na futo ụmụ imo steeti niile nọ na nekede ụmụ imo steeti niile nọ na all the local colleges of education medical schools nọ n'imo steeti ebe niile polytechnic niile nọ n'imo steeti alvan ikoku college of education ebu m unu n'obi ebu m unu n'obi ebu m unu n'obi na ọbịanihu unu ga-aka mma ọbịanihu unu ka mma ajọsịrị m n'anya unu chikọnụ aka ụjọ atụla unu ụjọ atụla unu ụjọ tụrụ nna anyị ha tụrụ unu ụjọ atụla unu unu ekwekwala ka ndị ọjọọ ndị oshi ndị omekome bute anyị ụzọ achọkwa unu chikọọ aka I want to show you what I have seen where I have gone. e nwere many people n'obodo m nọ agara m ebe a na-akpọ South Africa I expected that I would go to America or go to United Kingdom I didn't have opportunity m gaa South Africa mgbe m nọ South Africa mgbe a na-egbuchi mmadụ ha si apụta edepụta mana ahụrụ m na ụmụ ha pụtara sị na obodo ha ga-arị mma tikọ onwe ha aka gbakọọ aka kpọ ụmụ okorobịa ụmụ okorobịa sị ka ha designụọ future ha chọrọ ịhụ in 50 years ụmụ Imo steeti ana m achallenge unu taa let us design the future we want to see in 50 years the future we want to see in 40 years the future we want to see in 30 years the future we want to see in 60 years or 70 years as the case may be many of you ga-anọ in the next 70 years many of you ga-adị ndụ n'aha jizọs amen ana m ayọ unu obodo anyị wụ imo steeti ọ wụ the land of the clergy and the teachers the land of the clergies and the teachers ndị ụkọchukwu na ndị nkuzi ndị ezigbo mmadụ ndị na-arụ ọrụ bekee civil servants and moderate business people and traders So our people who people believe in merit, people who believe in meritocracy, our people of Imo State has been shortchanged for many years. Ya mere a lot of people are frustrated. Many of our brothers in, abroad, I mean, onye na-aga nga anyị nọ na skuul gị na-aga akwụkwọ gị buru n'obi gị gide nweta ezigbo ọrụ ga-enye gị nri mee gị gị wụọ ọgaranya many of us eh, eh, eh, anụrụ na wuru ụjọ che na ọ wụ otu chineke shiri kee ụwa mụnwa wụ tj ehirim nwa na-aga mkpa n'imo steeti ana m agwa unu ọ wụdị otu chineke shiri kee ụwa anyị ga-eme obodo anyị onye na-aga na imsu na-aga na futo na-aga na nekede na-aga na alvan na-aga na ọlụ na-aga na okigwe na-aga na owere anywhere na-aga na ụmụagwọ ya buru n'obi na ya gụcha akwụkwọ ahụ ya nweta ọrụ bie ndụ wuo ọgaranya onye chi chọ gị from America ya esi America gba visa bịa tụrụ gị bịa n'Imo steeti we want to be like Dubai we want to be like China we want to defeat Johannesburg we have the best human capital the situation ebe a mụrụ anyị a mụrụ nne anyị na nna anyị a na-asuppress anyị mụ na onwe m nwa nnụnụ TJ Ehirim I have raised my hand God has raised me that must come to an end the best of us must lead the rest of us maka bible gwara anyị na when the righteous when the best when the righteous is on the throne the people will rejoice onye lara n'ụlọ ya gbarie ya gbarie site n'ime ụlọ ụmụ imo steeti anyị ga-enweta ndị ga-achị naijiria ihe ahụ ndị mmadụ na-agwa unu na because na amụrụ gị n'imo steeti therefore you will never be nigeria president gwa ha na mụnwa nwa nnụnụ tj ehirim mụnwa sị wachị it has come to an end ka anyị bido dị n'imo steeti mezie ebe nke anyị mgbe ọbụla a na-eme ihe gbasara politiks unu apụta tikọọnụ aka nga ọbụla unu nọ tikọọnụ aka ọ wụ anyị ka okorobịa na anyị ka ike na anyị ka ndụ anyị ga-amụli anya gba ọsọ for three days ndị okereme ahụ na ndị ọjọọ ahụ ndị ọzọ niile ahụ na-emebiri anyị obodo ha agịda eme ihe anyị na-emeli ihe ọbụla style ọbụla achọrọ anyị ga-emeli ya karịa ha achọrọ m ka ụnụ pụta chịkọnụ aka ụnụ ọnụ is enough mụnwa agịda anwụ till ụmụazị imo steeti ụnụ enwere onwe ụnụ mụnwa agịda hapụ ụwa till ụnụ enwere onwe ụnụ ụnụ ga-enwere onwe ụnụ ahụhụ m tara ụnụ ada ata ya anyị ga-emecha gị interview gawa ndị interview gacha achụka ha anyị were ndị ọrị mma tige because ebe a mụrụla anyị ebe ahụ a mụrụla anyị onye ji aja ji ajụ onwe anyị ga-agbakọ aka mezie imo steeti anyị ewere eji amatụ eji amatụ ihe ọma eji amatụ ihe ọma ndị mmadụ si far and wide east west and north na-abịa ebe nke anyị bịa ka ha bịa ṅụmere ihe ọma ụmụnne m ana m asị chineke nna duwe unu bidonụ taa ihe ọwụla unu na-eme burunụ ya n'obi na aim unu wụ imezi ebe nke anyị anyị mezie ebe nke anyị ndị si cameroon ga-atụrụ ahịa bịa nga anyị ndị si ghana atụrụ ahịa bịa nga anyị ndị si South Africa ga-agbazi visa bịawa nga anyị ndị si Dubai ga-abịa nga anyị maka anyị nwere ya Chineke nyere anyị ya anyị uzu onye ihe nọ n'Imo steeti n'isi ike oil ihe nọ n'Imo steeti n'isi ike anything man can conceive our people have been prepared in such a way that you can only compete with people like the Jewish people. You can compete with the Indians. You can compete with the Americans. You can outcompete the Chinese. You can outcompete the Arabs. chineke nna kere ala igbo ka ndị afrịka ndị ọzọ bịa nga ahụ kuru ume nta onye ọ ga-awụ mụnwa apụtala ụmụnne m so m pụta apụtala m chineke nna akpọlitela m apụtala m anyị ga-enwere onwe anyị mgbe ọ na-elule ntuli aka ọchịchị ka imo steeti na-abịa abịa kwanụ njike unu ga-anọ n'imo steeti anụrụ mmadụ wụ student e mee ya kọmishọna ya na-arụ ọrụ a na-ahụ ya wute anya ahụra m ebe o mega ebe ọdọ a na-abịa ebe nke anyị ihe anyị na-akata skọlaship n'ime akwụkwọ anyị mmadụ na-enye mmadụ skọlaship ya eji eje akwụkwọ ya amaga aka n'ego e nye na skọlaship na bọsịrị ya eji enyetụ mma ya mma ya eji eri nri n'ụlọ ka ya ọwa ọghọrọ ọdọ ego dịrị ebe ka ya akpabeji aka akpa agala m mba agala m mba dị iche iche agala m obodo karịrị 30 in my life i have taken time to study the behavior of the government of other people abịarute ebe nke anyị a sị na mmanụ gọọmenti ya na-awụ nna m ọha masters and oppressors ha ha ngọtị ka ha nọ n'obodo ndị ọdọ gọọmenti means service delivery gọọmenti means innovativeness Government means openness and transparency. Government means service to the people. Government means the servants of the people. Mana abịa ebe nke government means the commanders of the people, the oppressors of the people, the cheaters of the people, the looters of the people's treasury. ọ nọ unu n'aka nga ahụ ị nọ n'ụlọ unu na-ege ntị nga ahụ ị na-ele anya na fon gị na-ahụ ihe m na-ekwu ọ nọ gị n'aka

ị nọ uguta ị nọ mgbidi ị nọ awọ ọmamma ị nọ ọmụma ị nọ ihitenansa ị nọ awọ idemmiri ị nọ nkwerre anyị ị nọ amaigbo ị nọ ideatọ ọsụ ọlụ oru ọwere ị nọ naze ị nọ azara egbelu ị nọ emekukwu ebe ọ bụla ị nọ n'imo steeti ị nọ amerịka ị nọ johannesburg mpaghara ọbụla gị gaa abroad gị na-anụ na o nwe onye imo steeti na-ekwu ihe na ọ maka ebe kwuru ka a na-ekwu gị nọ bilie gị doro ala bilie gị bilie gị kwubie okwu na ndị imo steeti a gịrị na-ata ha ahụhụ abịa na waec anyị nwee the best nwatakịrị nwee the best na waec ya elebe nnọọ jamb a la-eme ya cut off nwa ahụ ga-anọgide n'ụlọ nọ 3 years mgbe ọ na-anọ mpe na-arịtaghịla ya gụchaa skuul aga intaviu ewe ndị ọtụ nọ na-agịda ewe ya asị ya na ọ wụ onye imo steeti ya gụchaa digiri ya aga na-agba keke ndị ụfọdụ ga-abido n'isi mmadụ ji digiri na-aga agba bọyị n'ime ahịa ya gbachaa bọyị nke ọ na-emechi eze na abịa akụkọ ahịa nothing protects the Imo child anyị fekasịa ka ụwa ha a lot of ndị be anyị a na- a na-akpọ na-ebu anyị ebubo ọjọọ na anyị na-eme ihe na ndị be anyị na-eme ihe ọjọọ ọ wụ kọndishọn mere crayfish bend mmadụ pụta ụwa nwedo hopu nwa Imo pụta nwedo hopu nothing to do enwedo hopu ọ ga-agbaga mbọ taga ahụhụ taga ahụhụ taga ahụhụ gụchaa skuul no job no help ya ga-akpọ gị chọọ na sị ga ga-enye bribe ị na-asị enye bribe mpịa jide ego for how many years ndị enyi m niile ndị niile my mates wepụta ihe ugwu gị nọrọ gba nkịtị ihe a continue our children must not suffer what we suffer TJ him God has talked to me God has raised me I will march to Douglas house the sufferings and travails of the Imo man must end we will end all the nonsense in Nigeria. We will let the Nigerian child shine. Let us start from the east of the Niger. Charity, they say, begins at home. And we are not against anybody. Mana ụmụ Imo na-ata mmanụ na yunivasiti ya nọ n'ime obi ya reshọn enweta ọrụ a ga-enweta no matter how good he performs mmanụ gị interview olee sọ onye na bribe olee sọ onye ma onye ma onye agide enye ya ọrụ obodo na-ala azụ ọ kwa na naijiria ndị ọzọ na-emewu anyị imo steeti anyị kwanụ anyị ga-ebido n'imo steeti harness our resources eweta ego anyị ji arụ ọrụ concentrate ego anyị on our people the welfare of our people abịarute n'obodo anyị onye nwunye ya rị ime a sị ga-eme ọpụreshọn obi agbapụ ya ihe obi na-eji amapụ ya ụdị na-adị eji ọpụreshọn eme amụ nwa teknọlọji emere ya ọ rị easy mana obi na-amapụ ya na-emere ego o ji ụmụ nwoke imo steeti ada aga hospital nwoke imo steeti ọbụla gara hospital ọ ọ chọwala ịnwụ chara na-ebu moto buga ya ma na-eji stretcher akwaga ya ma na-eji ambulance garie ya ọ wụ ahụhụ then ndị niile ihe na-aka agbawa obi wụ na ndị niile wụ ezigbo mmadụ so ihe ndị nkụzi kụzirila anyị na ihe ndị fada na ndị ụkọchukwu na ndị pastọs anglikan pentikọstal na katọlik na ndị niile na-ebe ka kụzirila anyị na ndị amaala ebe ka ị wụ ezigbo mmadụ kụzirila anyị ndị niile soro n'ụzọ wee ya hụzie ka ha wụzi ndị a na-eji achịzi ọchị ha wụzie ndị a na-eji eme nke ọchị ya dịzi ka ndị fada na ndị nkụzi na-egwuru ha anyị wayo ụmụ okorobịa ndị na-eto eto na-ahụ ya obi na-amapụ ha mgbe ị bịara dede gị college was a good man he went to school he went to imsu he went to nsukka he went to futo he graduated he went to nekede he went to alvan ikoku he graduated he did this did this did this became enye ya ọrụ enye ya ọrụ ada akwụ ya ụgwọ eludo na disemba si ebuwe oche with masters degree ya na-ebu oche while ndị ekene na-emedi ihe dị mma wụzie ndị nọ n'isi oche those things must change those children wụ ndị mere ihe nọ n'iwu ma ihe ruwere nne na nna isi ma ihe etinye ha n'ọnọdụ obodo ya gaa n'ihu because obodo anyị designed a system na-eput all those people behind onye obodo anyị na-eji ala azụ we have come out myself and a lot of young people apụtara community already that they are going to put in everything we are going to do everything and make sure we change the order it doesn't matter ebe ọsọ onye ma ya echi ha gakwuo ndị nọ n'elu anyị gakwuo ndị ka ndị nọ n'elu we will make sure that the life of the Imo child from childhood ọ ga-enwe good childhood ya enwe good childhood ya enwe good youth nwee hope when you work with hope you put in your best apụta na-akparị ndị Imo ndị Imo nọ prison anọ ha ebe ihe nwatakịrị na-eji eme agaghị obodo na amadụ ebe agụrụ gụkata ya eme ihe ọjọọ anyị ga-astọpụ ya ebe ke anyị dị mma obodo a anyị nọ a na-akpọ Johannesburg South Africa ịkpọgoro South Africa obodo dị ya na ụlọ ya sị gị alawala ihe o ji ala wụ na be ha dị mma ana m ekwe unu nkwa na anyị ga-eme everything onye n'ime unu ruru 18 years ya pụta ji ibi ebe ọrụ anyị ga-agbakọ project TJ Ehirim ka anyị nyere ndị Imo steeti aka in our lifetime ka anyị change the fate of the Imo man in our lifetime anyị meta ya ụmụnna anyị ndị Igbo ndị ọdọ na-akọpị ụmụnna anyị ndị Naijiria ndị ọdọ ebido kọpịwa ihe ọma abịa na naijiria nwe obodo anyị it is our theory it is our belief it is our mission we are going to do it may god bless all of you children of imo state may god bless the youth of imo state may god bless our elders may god bless our traditional rulers our clergies our teachers may god bless all citizens of imo state in the mighty name of jesus onye unu na-anụ olu ya onye unu nụrụ olu ya nwanne unu nwoke chief tobechukwu justice ehirim chief tj ehirim awụ m onye umudim ụmụele amazano na njaba local gọọmenti of imo steeti eshi m orlu zone of imo steeti anọ m johannesburg anọ m n'ụlọ agara m ọrụ oyibo na johannesburg hụ ihe ọma obodo Mandela obodo Mbeki obodo Malema obodo Shivambu obodo Sisulu obodo Lutuli hụ ihe ọma sị na ama eji ya elu ebe ka ya ọ ga-elorịrị anyị pụọla ibe anyị dị ahụrụ mkparịkọta na anyị ga-elo enwere onye nọrọ na-asị ele onye onye ga-achị ya owochi dị Amerịka onye ga-achị ya owochi dị London onye ga-achị ya owochi dị Ọstrelia

to the glory of God anyị ga-eme na ya we are on the march enwedụ onye anyị ji against us don't fight anybody don't be against anybody emewula onye ọbụla ndị tọrọ anyị agbalịala nga ahụ ka ike ha ha anyị na-asị ka anyị gaa gbalịanụ nke anyị ọ ga-adịrị unu niile mma n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị amen thank you and God bless you